professeur bisimila assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mhm. musa an bɛ foli di bɛɛ ma kosɛbɛ hali min fana tɛ fɛn na mm. an bɛ foli di bɛɛ ma parce que silamɛya ye bɛɛ ka hakɛ d'i ma siga t'a la o kɔfɛ mhm. an b'an faw fo mm. k'an baw fo kosɛbɛ parce que foyi tɛ an bolo k'a di an fa n'an baw ma min y'u sara ye mm. fo k'u waleɲuman dɔn dɔrɔn siga t'o la i y'a faamu i tɛ foyi di i fa ni ba ma fɛn min bɛ se k'u sara i b'u waleɲuman dɔn de don o don n'i ye fɛn fɛn di i fa ni ba ma i b'a waleɲuman dɔn dɔrɔn de o ye tiɲɛ o la an bɛ waleɲuman dɔn foli kɛ ka se an bangebaa filaw ma o kɔfɛ an bɛ seli muhamadul amini kan parce que fɛn fila bɛ yen Ni n'olu man di dɔrɔn ni ala tɛ ja es o de ye maa fa ni ba ani kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam an b'a fɔ ko allahumma salli ala seyidina muhamadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalina wa sallim tasliman kasiran o kɔfɛ Ala kira ko ko ni seko tɛ maa min na ko sitanɛ fana y'i ka seko ye an ka kalifa ani an ka seko ani an ka nunjuru samabaga fo ka se ala kira muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam n'o ye sɛkinɛ ahmada hamahulah denkɛ ye ani mahameri sirifi mɔden ye n'o ye buye muhamadu wuludu sɛkinɛ an bɛ foli di a n'a denw a n'a mɔdenw bɛɛ lajɛlen fana ma ani sɛkinɛ denw ni sɛkinɛ mɔdenw ani sirifuw bɛɛ lajɛlen fana Musa comme Ala b'a yɛrɛ sagoya la ni min y'ale diya ale b'o kɛ a tɛ jalaki o ye tiɲɛ ye fɛn min mana Ala diya Ala b'o kɛ Ala tɛ jalaki kosɛbɛ n'a y'a diya sisan sisan un Ala b'a yɛrɛ sagoya la kosɛbɛ fɛn min ka d'a ye sisan a b'a kɛ o ye tiɲɛ ye fe- ale tɛ jalaki un un o la Ala min tɛ jalaki un an bɛ foli laban ale Ala in ma ka foli bɛɛ ta fana ka segin ale Ala in ma ka se Kosɛbɛ. fana bɛɛ ta ka segin ale Ala in ma parce que se bɛɛ bɛ laban ale Ala ka se kɔfɛ siga t'o la i y'a faamu o kɔfɛ ne amiru so ni maliyenw bɛɛ ko n ma ko tile kelen mori ne ye mori kangaran ye mali jamana kan parce que moriya bɛ sigi minnu kan olu dɔw bɛ ne bolo porofesɛri n m'a fɔ a bɛɛ bɛ ne bolo dɛ mais olu dɔw kɔni bɛ ne bolo siga t'a la ala sɔnn'o ma e kuma in faamu ne amiru so n bɛ ala tanu kosɛbɛ ala min sɔnna ka ne kɛ mori ye
e ye kuma in faamu parce que n y'a f'i ye mm. k'a mɛn k'a fɔ n ko bɛɛ tɛ mori ye mm-hmm. bɛɛ tɛ mori ye dɛ musa moriya kɛbaga de ka ca mais bɛɛ de tɛ mori ye ɔ ne amiru so mm. mali jamana kan ne ye mori ye min sɔnn'o ma mm. ne amiru so ye mori ye dɛ ni min ma sɔn ne amiru so ye mori ye dɛ
e ye kuma in faamu mhm. parce que kunfinw ko tɛ mm. ne ye nin fɔ dɔnnibaaw ma se k'a sɔsɔ ɔ ni kunfin y'a sɔsɔ mm. musa e t'a dɔn de i t'a dɔn tiɲɛ e ye kuma in faamu mhm. parce que hali ala tɛ maa minɛ mm. hakɛ ma mɔgɔ min tɛ ala dɔn quoi n'i ko ko ala tɛ yen ala tɛ e jalaki siga t'o kuma na e kuma in faamu mɔgɔ min mana fɔ ko ala tɛ yen k'a sɔrɔ e tɛ ala ko ɲɛdɔn o de y'a to i ko ala tɛ yen e tɛ jalaki o ye tiɲɛ e ye kuma in faamu mhm. ɔ ni mɔgɔ min y'i sigi i ka so sisan mm. ko amiru so tɛ mori ye k'a sɔrɔ e tɛ moriya ɲɛdɔn donc ne tɛ jigi e la maa tɛ jigi la o tiɲɛ e ye kuma in faamu mais e min b'a ɲɛdɔn mm. n'e ko amiru so tɛ mori ye mhm. ala ka danga b'e kan mm. ne ye fɛn minnu kɛ n yɛrɛ ye fana olu fana tɛ to yen dɛ o ye tiɲɛ e ye kuma in faamu wa o la musa an bɛ foli di maliyɛn bɛɛ kelen kelen kelen kelenna ma ka daminɛ yan ka n'a bila afiriki dugu bɛɛ europe dugu bɛɛ mais comme ala b'a sagoya la e ye kuma in faamu o la ne amiru so ala ye garisigɛ dɔw di yan a ma min di mori tɔw ma e kuma in faamu ala ye garisigɛ dɔw di yan a ma min di mori tɔw ma parce que n y'o de fɔ mm. o don an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ n ko dɔnkɛ diyala dɔ la mm. dɔnkilida ma diy'a la dɔnkilida yɛrɛ fana diyala dɔ la mm. dɔnkɛ ma diy'a la dɔ ye dɔnkilidala ye i tɛ dɔnkɛla ye mm-hmm. dɔ ye dɔnkɛla ye i tɛ dɔnkilidala ye dɔ ye karamɔgɔ ye i tɛ mori ye mm-hmm. dɔ ye mori fana ye i tɛ karamɔgɔ ye dɛ e kuma in faamu wala donc ala ma sɔn ka bɛɛ kɛ karamɔgɔ ye bɛɛ tɛ karamɔgɔ ye ala ma sɔn ka bɛɛ kɛ mori ye bɛɛ tɛ mori ye dɛ mais ne amiru so mm. mali jamana kan n ye mori ye parce que moriya sigikan ye fɛn minnu ye mm. dɔw bɛ n bolo dɛ n'i ko ne tɛ yen dɔrɔn mm. ne b'a yir'i la ko ne bɛ yen ne ye mori ye kak ne b'o yir'i la n'i nana ni sira o sira ye sira min b'a bɔ yen mm. ala ka se kɔfɛ mm-hmm. ne bɛ na n'o se ye e b'a dɔn k'o se bɛ amiru so ye amiru so y'o se ɲini a y'o se sɔrɔ mm. ne b'o se yir'i la fana mais ye ɲɛna tɛ dɛ oui n'i ko ko ka dalu kɛ ka ɲɔgɔn bɔ yen ne bɛ yen i y'a faamu ne bɛ se ka cɛw kɛ yen ne bɛ se ka cɛw bɔ yen hmm? e kuma in faamu n'i ko wariko fana hmm. ko amiru so tɛ yen hmm. ne b'a yir'i la fana ne bɛ yen e kuma in faamu wala parce que ne ye ninnu bɛɛ kalan u kalannen kɔ ala ma ne kɛ dangaden ye a ma ne fago abada a ma ne kɛ hinɛtɔ mɔgɔ ye ala sɔnna ne yɛrɛ y'u kɛ n yɛrɛ ye o kɛlen kɔ n yɛrɛ lakodɔnna monde entier diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ siga t'o la e kuma in faamu wala n dɔnnen kɔ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ fana mm. dɔ bɛ lakodɔn diɲɛ fan tan ni naani na mais mhm. i b'a sɔrɔ ala ka danga dɔ b'i kan parce que i b'a sɔrɔ i selen bɛ mɔgɔw bolo mais i ma se i yɛrɛ bolo mhm. ne selen bɛ mɔgɔw bolo n selen bɛ n yɛrɛ bolo ne dalen don a la ko n ye ko dɔ kɛ ala sɔnna min ma e kuma in faamu o kama musa an sigira komi ala y'i kale mm. ko ale ka se kɔfɛ ko se tɛ yen k'ale ka dilanni kɔfɛ ko dilanni tɛ yen mm. mais ala ye mɔgɔ o mɔgɔ dilan mm. n'a b'a fɛ k'i dilan a b'i latɛmɛ adamaden dɔ ka sira de fɛ ala bɛ sɔrɔ k'i mago dilan siga t'o la e ye kuma in faamu mm-hmm. parce que ala ye diɲɛ da k'a k'a yɛrɛ sago ye o kɔfɛ ka jahanɛmɛ dilan ka alijinɛ dilan mais a ko ko alijinɛ ko n'an b'a fɛ ka don a kɔnɔ mm. k'an bɛ sira dɔ de ta o sira in an bɛ tɛmɛ o fɛ mm-hmm. an bɛ sɔrɔ ka don alijinɛ n'a y'i diya sun ka seli ka tilen ka seli mm. e ka muhamadu amini dɔrɔn bɔ kira cidenya la musa i tɛ don alijinɛ i ka sun tɛ minɛ i ka foyi tɛ minɛ e ye kuma in faamu voilà n'a y'i diya fana diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ kɛ sun ka seli ka fɛn bɛɛ kɛ n'i m'i fa n'i ba bonya mm. hali n'i tilenna ka si ka sun ala b'i fɛ k'i faga wagati min na a mm. b'i bɔ ala ka nɛɛma kɔnɔ k'i kɛ kafiri ye ka sɔrɔ k'i kafirilama faga dangaden silamɛlama tɛ faga e ko ala tɛ sɔn manda la la la ala tɛ sɔn e ye kuma in faamu o la musa mm. ala sɔnna mm. amiru so k'a lana bi parce que ala ka nɛɛma n'a y'a d'i ma i bɛ se k'a fɔ mɔgɔw ye ko ala ye nin nɛɛma di ne ma o ye ala ka nɛɛma de ye mɔgɔ dɔw ɲɛ na o ye waso de ye mhm. o tɛ waso ye dɛ o ye hmm? ala barikada de ye awɔ ni ala y'i sɔn dɔnni na i k'a fɔ ko dɔnni bɛ ne la hmm. dɔnni bɛ ne la nin dɔnni bɛ ne la mhm. o ye diyagoya de e kunna mais ni e m'a fɔ ko nin dɔnni bɛ n na nin dɔnni bɛ n na ala ka danga b'e kan i ma ala waleɲuman dɔn koyi e ye kuma in faamu parce que ala ye kira muhamadu kɛ ciden ye kira nana a fɔ mɔgɔw de ye ko ala y'ale kɛ ciden ye ala ye ne kɛ ciden ye ala ye ne kɛ ciden ye mais dɔw dara a la dɔw ma da a la dɔnni fana y'o ɲɔgɔnna de ye ala y'a di mɔgɔ ma i b'a fɔ i maaninfinɲɔgɔnw ye mm. ko ala ye nin di ne ma mm-hmm. ni min dara a la mm. o kunnadiyara ala ka kunnadiya fana ma kan b'a tigi kan ni min fana banna o halakira mm. ala ka halaki fana b'o tigi kan e ye kuma in faamu voilà donc o la musa ne amiru so mm. ne ye mori ye mm-hmm. mori min tɛ se ka mɔgɔ don mm. lahara alijinɛ kɔnɔ dɛ mais mori min bɛ se ka mɔgɔ don diɲɛ alijinɛ kɔnɔ e kuma in faamu lahara alijinɛ k'i don a kɔnɔ mm. o se tɛ ne ye ka ala ka nɛɛma kɔni d'i ma i bɛ min kɔ i ka lafiya ala k'o d'i ma diɲɛ in kɔnɔ k'i bɔ hasidiya la amiru so kɔnɔ ala y'o se di ne ma e ye kuma in faamu ɔ ka mɔgɔ fana bɔ ala ka nɛɛma fana kɔnɔ mm. amiru so ala y'o se dɔ fana di ne ma parce que ala ko ko ale ka fɛn dɔw bɛ yen ko n'i y'olu dɔn ko n'i ko i b'a ale ka jɔn kɛlɛ mm. k'i n'o tɛ kɛlɛ la dɛ k'ale ala yɛrɛ de b'i dɛmɛ o kɛlɛ la k'o kɛlɛ n'i ye fɛn dɔw sɔrɔ n'i ye fɛn dɔw sɔrɔ n'i k'i bɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɛlɛ mm. ala bɛ se d'i ma i k'o kɛlɛ parce que o tigi ni e kelen tɛ kɛlɛ la dɛ ala de faralen bɛ e kan k'o tigi kɛlɛ i bɛ se a la fana e kuma in faamu wala ko dɔw fana bɛ yen Musa n'i y'olu sɔrɔ mhm. n'i k'i bɛ min kɛ fana mm. i kelen tɛ k'o kɛ dɛ ala faralen don kan k'i b'o kɛ i b'o fana se sɔrɔ e kuma in faamu wala o de la mm. n'i ma ɲɛ i bɛ diɲɛnatigɛ ko o ko kɛ mhm. fɛn dɔ ɲin'a la fɛn min b'i ni ala cɛ o ye tiɲɛ ye e kuma in faamu wala Musa an tɛ kuma caya mhm. an tɛ kuma caya mhm. ne Amiruso mm. n ye mɔgɔ min kɛ nafolotigi ye Mali kɔnɔ mm. n'u nan'a fɔ n ye Amiruso i ye nin kɛ n ye a ɲana i ye nin kɛ n ye a ɲana hali bi mɔgɔ naani bɔra ne fɛ mais cɛ kelen bɔra n fɛ a n'a dɔgɔkɛ mɔgɔ fila ko ne ma ko n nana i ka fɛ nin na n dɔgɔkɛ mɔgɔ fila la o bɛɛ ta ɲana o ye bi ye dɛ i y'a faamuya o tɛ kunun min tɛmɛna mm. o tɛ min kɛra jamana kɔnɔ dɛ min kɛra bi n bɛ k'o dɔw de f'i ɲɛna mais n'an k'an bɛ don kɔrɔlenw na minnu nan'a fɔ n ye a kɛra tan a bɔra tan a kɛra tan a bɔra tan an tɛ se k'an sigi bi mm. k'an b'a kuma bɛɛ lakale e kuma in faamu o la bi ala ye minnu da mm. k'a b'u don da la mm-hmm. ko ale sɔnna u ka fɛn sɔrɔ ma mm. k'ale sɔnna u ka furuko ma k'ale ala yɛrɛ de sɔnn'o ma an mm. kan tɛ ala ka jɔn ma dɛ an kan bɛ ala yɛrɛ sɔnna k'a bɛ mɔgɔ min kɛ nafolotigi ye ou bien ale bɛ sɔnna mɔgɔ min ka furuko ma ou bien ale ala sɔnna problème min bɛ adamaden min na ale bɛna problème n'a kunko ta ka bɔ i la ou bien fana e min b'i ka bureau kɔnɔ e jɔrɔlen don ko dɔ la ala bɛn'a ta ka bɔ i la mhm. ala bɛ sɔn i bɛ tile kelen lamɛn bi an bɛna min fɔ i bɛ d'a la fana
e ye kuma in faamu mais n'a y'a sɔrɔ mm. ala ma sɔn k'e fara olu mɔgɔw kan ala bɛ sɔn mm. bi hali ni e y'a lamɛn e tɛna d'a la donc n'e ma d'a la e d'a la ko k'a fɔ ko kunko min b'i la ala ma sɔn a kɛli ma
e ye kuma in faamu wala ne Amiruso nakan ye an karamɔgɔw mm. an'an ka sekubaw mm. k'o bɛɛ fo ah. ka jamana in kodɔnnaw fana bɛɛ fo soma mori mm. jinatigi fɛn o fɛn de bɛ k'a kɛ kile ani eh, ɲuman kan an bɛ foli di bɛɛ ma e ye kuma in faamu wala parce que n'i ye nin sira o sira fɔ ne bɛ dɔɔnin dɔn a bɛɛ la kosɛbɛ parce que ne ye dɔɔni k'a bɛɛ la n'i nana jina ko fɔ alikuranɛ aya ba wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ suran kɛmɛ suran tan ni naani hijibu bi wɔɔrɔ hmm. ne bɛ se ka a alikuranɛ aya bɛɛ yɛlɛma ka jina tɔgɔ f'i ye mais jinatigiw dannen don ka jina tɔgɔ dɔrɔn de fɔ u tɛ se ka tɛmɛ o kan tile kelen mori e kuma in faamu mais ne bɛ se ka tɛmɛ a jina tɔgɔ kan parce que ne bɛ se ka aw hindu bɔ ka hmm. kawatimu bɔ ka uranɛya fana f'i ye o kɔfɛ fana a bɛ mɛnɛ a anpulu bɛ yɔrɔ min na ka anpulu kɛ a la kɔntaki ka tila ka kɔntaki mɛnɛ ka limeri bɔ ka mɔgɔ wɛrɛ baranse a limeri fana na Amiru So ne bɛ se k'o kɛ mɛ jinɛtigi tɛ se k'o kɛ dɛ hmm. e ye kuma in faamu voilà jinɛtigi min bɛ se ka alikuranɛ aya ba wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ in bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ in yɛlɛma hmm. ka jinɛ tɔgɔ yɛrɛ fɔ o man ca
i ye kuma in faamu mɛ i b'a sɔrɔ kɛmɛ la i bɛ se ka duuru kɛ kosɛbɛ kɛmɛ la i bɛ se ka fila kɛ mɛ ne bɛ se ka bɛɛ bayɛlɛma ka jinɛ tɔgɔ f'i ye o jinɛtigiw ka sira ye mɛ jinɛtigiw bɛ dan a jinɛ tɔgɔ dɔrɔn de ma mɛ ne bɛ se ka kawatimu bɔ ka hindu bɔ ka kawatimu bɔ ka urana tɔgɔ fana f'i ye min na i bɛ anpulu k'a la dɔrɔn n'a bɛ mɛnɛ Morikɛ jɛman e ye kuma in faamuya o, anhan, voilà donc o kɔfɛ, anhan, n'i nana dalilu fiman fana na, un, n'i taara sira dɔw kan, unhun, n'o ye tu bisimilayi ye, anhan, ka fɛn dɔ kɛ sisan, un, yanni i ka 300 mètres boli mobili ka bin n'i ye, Ala y'o se di Amiru So ma, professeur o tɛ alikuranɛ ye, anhan, o tɛ jinatigiw fana na sira ye, un, o ye dɔnni fiman fana ye. tile kelen muri e ye kuma in faamu voilà ka fɛn dɔw kɛ fana mm. ka fɛn dɔw fana lajɔ sisan sisan ko min u ko k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ u y'o don tigɛ ko nin bɛ kɛ nin don mm. ko ala sɔnna o ala ma sɔn u bɛ nin bɛ kɛ o nin kɛra o ko nin bɛ kɛ k'a lajɔ ko kelen fana tɛ kɛ min y'a bali ka kɛ i t'o dɔn ala y'o se fana di Amiru So ma o fana tɛ kuranɛ ye o tɛ jinɛko ye o ye dalilu fiman ye e ye kuma in faamu voilà Amiru So ah. ala ye ne ladiya ni ninnu bɛɛ ye mhm. parce que n ye dɔɔni dɔɔni ɲini a bɛɛ la n t'a bɛɛ dɔn dɛ mhm. mɛ n ye dɔɔni dɔɔni ɲini a bɛɛ la ala sɔnna ka se di ne ma mm. a dɔɔni dɔɔni bɛɛ fana tile kelen mori n'ala sɔnna ayiwa ni nin ye nin ye sa o mhm. kanubaa bɛɛ lajɛlen tulo bɛ nin na n'ala sɔnna kuma fɔ kun de k'a ka faamu ayi hali n'i m'a faamu o tɛ mm. ala ka weleli ye koyi Musa n'i y'a ye mɔgɔ bɛ weleli kɛ k'a tɛ faamu mm. o ye e ni ne ka weleli de ye ala ka weleli Amiru So mana kuma mm. i bɛ se k'a fɔ a se de tɛ ne ye k'a kɛ u bɛ a ne kɔni ne bɛ yɔrɔ min na bi n tɛ se ka yen lasɔrɔ dɛ mɛ ko k'a fɔ Amiru So ka weleli min fɔra o tɛ jaabiya mm. i b'o mɛn dɛ ali donna kɛ ko ne ye ala deli ala de a tɛ i n'a fɔ ne bɛ k'a kɛ ko an bɛ k'a kɛ de sisan mɔgɔw ka don a la aw y'a kɛ ala sɔnna a ma ka ban de professeur ɔ ni ala sɔnna min ma kaban O banna. ala ka jɔn kɔni e e kɔni dan ye k'o mɛn de siga t'o kuma la e ye kuma in faamu Awɔ.
bɔn mɛnni fana y'i ma diyagoya de i b'o mɛn fana i tulo la de Mhm. parce que ala fɛn fɛn b'a to e b'a mɛn ala y'o o se bɛɛ di aw ma pour que e k'a mɛn c'était obligatoire i b'a mɛn jagoya i y'a faamu wa ɔ n'i ko ko eh, wari de b'a to i kumakan bɛ mɛn dɔɔni bɛ ne kun ne bɛ se ne bɛ se ka kuma jamana in bɛɛ k'a mɛn siga t'o kuma la i k'o mɛn o tɛ diyagoya ye wa siga t'o la tile kelen mori e eh, kuma in faamu sa wala se fɛn fɛn ah. n'a bɛ k'a to adamadenw ka bɔ a kalama ala y'o se bɛɛ de di aw ma bon sisan an bɛ ka ɲa e de min ma e min bɛ k'a lamɛn sisan nɔ mhm. ni ala ye e de da kunnadiya kama ani a ye e da kunnagoya kama e de bɛn'o lajɛ i yɛrɛ la sisan n'o tɛ anw tɛ dɛ i b'o lajɛ i yɛrɛ de la sa est-ce que ala ye ne da k'a bɛn dondala
professeur amiruso tile kelen mori ka yɛrɛ kanubɔ la a bɛ direct don a ko ni ala ye maa min da dondala kama k'i da k'i mago bɛ ɲɛ bi e bɛ wuli ka se walima ni wuli ka gɛlɛn i ma fɔla k'i bɛ se ka weleli kɛ sisan n bɛna yɔrɔ min fɛ ne ye karamɔgɔ de ne ye mori de mori min ye n ye n bɛ maa kɛ mori ye fana oui n bɛ maa bɔ moriya fana na professeur e kuma in faamu wa wala o de kama n bɛ to k'a fɔ aw ɲɛna aw tɛ k'a faamuya n ko diɲɛ ye sira fila de mhm. n'i ye sira dɔ ta ka taga mhm. sira dɔ bɛ yen f'a ka kɛ a ka segin de o de ye ɲuman ni juguman ye ala yɛrɛ ye diɲɛ dilan k'a bɔ ɲuman ni juguman de la mhm. e ye kuma in faamu o de kama ala ye fɛn dɔ taamasiyɛn kɛ jɛman ye mm. n'o ye silamɛya ye o de kama ni mɔgɔw b'a fɛ n'u kɔntana mm. n'u b'a fɛ ka seli k'a yira ne ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ mm. alimami bɛ fini jɛman don ka taa u laseli professeur e ye kuma in faamu o fini jɛman in o bɛ kuma ɲuman de kan e kuma in faamu mais ala tilala ka couleur wɛrɛ kɛ couleur min fana a tɛ ɲuman fɔ n'i y'a ye mɔgɔ kana a bɛ dɔ wɛrɛ fɔ mais bɛɛ y'a ta ka couleur ninnu ɲagami ɲɔgɔn na o couleur bɛ kuma finman ani rouge kan i ye kuma in fɔ wala e kuma in faamu wala musa ala ye sɔnna ko min ma ka ban e ala delila ala sɔnna mhm. o ma ka ban adamaden sen fila dan ye laseli dɔrɔn de ye n'o tɛ a kan ka se yɔrɔ min ala y'a se yen ka ban quoi professeur e kuma in faamu wala ni ala sɔnn'a ma mhm. amiruso kɔni ye mori ye de ne tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ mm. mais ne ye mori ye mori min n'a ye min fɔ ala ye mhm. ala bɛ sɔn wala fɔ f'u k'a dɔn ko ala de tɛ bɛɛ dalakan mɛn dɛ mm. musa e kuma in faamu wala o de la ne bɛ k'a f'u ɲɛna ko bɛɛ de tɛ mori ye mhm. bon ne amiruso ne tɛ fura feerela ye ne ye mori de mhm. e kuma in faamu mhm. wala fura feerela fana bɛ yen o fana tɛ mori ye dɛ mm. e kuma in faamu wala ne yɛrɛ bɛ fura feere mais ne bɛ fura min feere mm. o tɛ moriya ye bon i ye ne ye o i ma ne ye o ne bɛ se ka fura feere i ma mais o tɛ moriya ye e kuma in faamu mais amiru so yɛrɛ ye de mori de ye kungo minnu b'i la n'a y'i kamana gan exemplaire nafolo de tɛ n bolo ne bɛ nafolo baara kɛ n b'a d'i ma o ye n yɛrɛ bolo de b'o sɛbɛn sa wagati la k'o d'i ma professeur e kuma in faamu n'i ko ko o kɔni ma ɲɛ ne taara amiru so fɛ a ma ɲɛ o la ayi e de pressera ou bien fana e joona ala ka kɛta la kɛ n'o tɛ ne kɔni ye min kɛ ne b'a dɔn ne ni ala cɛ ala sɔnn'o ma o bɛ jaabi tile kelen mori e kuma in faamu ou bien e min cɛ murutira e bolo a ko n tɛ sɔn diɲɛ bɛɛ la n tɛ sɔn n'i taara yɔrɔ yɔrɔ n tɛ sɔn i bolo di ala ma ne tɛ sɔn non ne y'o ne b'o o de kɛ i n'a fɔ o kun tɛ yen quoi k'o laɲinɛ i n'a fɔ kaba ala k'ale da ale m'o kuma kelen in fɔ professeur e kuma in faamu o kelen in o bɛ tila ka k'i ka jɔn ye ka tila ka k'i ka ciden ye ne b'o de kɛ ala sɔnn'o ma oui oui cɛ dɔw bɛ yen hmm. o muritira o musow bolo k'olu tɛ sɔn mhm. ne ya a ye hali n'i taara mori bokɛbali fɛ i tɛ segin nin so kelen in kɔnɔ tuguni mais u ka ko bɛɛ y'o muso kelen ye bi muso dɔw fana y'o fɔ cɛ kelen cɛ dɔw ɲɛna ne kɔni ne t'i fɛ tugun hali ni mɔgɔ min b'i fɛ ne t'i fɛ o b'a o b'o bolo baarakɛdenya la hali sisan
e kuma in faamu Musa Professeur. wala donc Amiru So ye o kɛbaga de ye ou bien ko bɛn'an sɔrɔ i kana n'a ye tile kelen fɛ ne ye n sen n sen da o kan Ahan. a ye taa mɔgɔ min ni Ala y'a bila n'a tɛ don da la n'a tɔgɔ b'a fɛ ka tiɲɛ de o b'a fɔ ke o b'a fɔ k'a b'a da don o la n'o tɛ hali mori min n'a tɔgɔ t'a fɛ ka tiɲɛ Ahan. n'i taara o kungo n'a fɛ a b'a fɔ e ne tɛ ne tɛ nin ɲɛdɔn dɛ Mɔgɔ min sen bɛ nin kan nin tigi ka girin koyi, tile kelen mori, i ye kuma in faamu sa, morikɛ jɛman, voila ko ninnu b'o cogo de la, anhan, voila donc Amiru So ne ye mori de ye, awɔ, ne bɛ moriya de kɛ mɔgɔw ye, awɔ, ka mago dilan Ala ka se kɔfɛ, kosɛbɛ, mais i kana ne jate Ala ye dɛ, ne tɛ Ala ye, ayi, ne t'a kira ye, ne t'a ciden ye, anhan, mais ne ye kodɔnna ye, professeur fɛn min bɛna sini, anhan, mori min b'a ye ne b'o la i y'a faamu o de kama o don an bɛ kuma la f'i ye n ko kɔlɔsi min ni moriw jɛra ka wurudi k'a bɛ ne de bolo i ko ten bilahi musa bamakɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ yɛrɛfɔ ye dɛ i tɛ se ka moriya filimu tourner abada ni tile kelen mori t'a la est ce que i y'a faamu wa professeur n'i y'a tourner cogo o cogo n'i b'a fɛ a filimu ka lajɛ kosɛbɛ mm. i b'a fɔ an ka tile kelen k'a la dɛ ala de ye cɛnin ta k'a ye dɛ i jɔ an ka taa k'a laban e kuma in faamu wa wala mais est ce que cɛɲa don est ce que bonya don est ce que janya don est ce que ni n ka bazenba de don non ala de ye nin kɛ siga t'o la e kuma in faamu wa wala donc o de la n bɛ to k'a fɔ même n ka denmisɛnninw minnu n b'a to k'a f'u ɲɛna n ko fɛn fɛn ka d'a ye a bɛ se k'a kɛ koyi mais a ka miliyɔn kɔni sɔrɔ fo ne ka k'a la dɛ Est-ce que ni ne ma taa la a da ye wari misɛnninw ye dɛ professeur mais million ko b'a la Aha. professeur yɛrɛ de b'o la siga t'o la Eh, mais million ko kɔni
bi baro ka Musa. di. Aha. a k'a fɔ ko waa tan de b'an bolo sisan nɔ ee professeur sen t'o la dɛ Aha. ni ne sen b'a la Ah. a ye million ko de don tile kelen mori e y'a faamu wa wala o ye o tɛ i n'a fɔ fɛn wɛrɛ ye dɛ hmm. o ye ala ye min kɛ ye o banna ne ye ala deli o la ala sɔnn'o ma a tɛ i n'a fɔ ne bɛ ka ala deli o la de hmm. ne tɛ ka ala deli o la ah, ah. ala sɔnn'o ma hmm. ka ban bon ni ala sɔnnen min ma ala ka jɔn kɔni e kɔni ye ciden dɔrɔn de ye o ye ciden ye e kuma in faamu wala musa bi ala ye mɔgɔ minnu da k'a bɛ n'u kɛ nafolotigi ye mm. k'a bɛ n'u kɛ nafolotigi ye k'u kɛ setigi ye mm. ala ka se kɔfɛ k'a tɛ n'u sentanya tuguni bi u b'a lamɛn siga t'o la i y'a faamu wa mais e min ma sɔn mm. ala ta ma mm-hmm. i ma sɔn i fa ni ba ta ma ala yɛrɛ sɔn tɛ e ta ma hali n'i ye lamɛn i bɛ siga fɛn b'a la koyi i b'a fɔ ko ninnu bɛɛ tɛ tiɲɛ ye E y'a faamu wa mais ninnu bɛɛ tɛ tiɲɛ ye min kɛ e tɛ k'o kuma fɔ wa i kan t'aw ma dɛ i kan bɛ e min ma ala min e don da la i kan b'i yɛrɛ de ma maa ni maa tɛ kuma i n'i yɛrɛ de bɛ kuma
anw bɛ yan
e bɛ ka kuma i yɛrɛ de ye e n'anw de don wa i kan b'i yɛrɛ de ma anw kɔni tɛ o e kuma in faamu wala musa ni ala sɔnna ma professeur amidu so tile kelen mori mali jamana kan an bɛna ko kɛ mɔgɔw ye ala sɔnna min ma n'ala sɔnna

han oui ɲɛ wɛ ɲɛ wagalen ɲɛ wagalen an bɛ n'o de kɛ sisan sisan e y'a faamu wa mhm. mali bɛɛ b'a dɔn ne tɛ sɔrɔ mhm. bɛɛ b'a dɔn musa ne bɛ san kelen kɛ e na bɛɛ ne seere san kelen e na mhm. k'a daminɛ eh, février 2020 ka na bila février 2021 na ne amidu so ma kalo kelen kalo fila kɛ mali la oui e y'a faamu mɔkɛ kelen mori munna ne tɛ ye mun de la ne tɛ ye mun ne tɛ ye sanu prix ka gɛlɛn wa a man gɛlɛn de a prix ka gɛlɛn a prix ka gɛlɛn a prix ka gɛlɛn a prix man gɛlɛn a ka gɛlɛn ɔ e k'a fɔ mɔgɔw ye kɛ k'an ka boli ka taa sanu san na sugu kɔnɔ ni bɛɛ jiginna kɛ o b'a fɔ e k'a fɔ ko an bɛɛ ka boli ka jigin sugu la sisan bɛɛ ka taa sanu san na bɛɛ bɛ se ka taa sanu san ko amidu so ye sanu lingot de ye Hmm? oui sanu min da ka gɛlɛn ni sanu bɛɛ ye o tɛ kuma ye dɛ hmm. o ye ko ala de sɔnna o ma sa musa hmm. mɔgɔw tɛ ka yɔrɔ minnu faamuya ne bɛ n'o de fɔ e ɲɛna o ni e musa ni ala ye min di e ma ni e y'o fɔ ala b'i jiidi ka fara o kan de ko e tɛ k'i yɛrɛ fo dɛ e bɛ ka ala de waleɲuman dɔn parce que ala de y'a kɛ o kosɛbɛ o tɛ tiɲɛ ye wa mais e bɛ halaki ni ta tiɲɛ ye min ye mm. e k'a fɔ ko ne bɛ tan ka sɔrɔ i tɛ ten mm. ala ka danga b'i kan i tɛ kɛ o cogo ye tuguni professeur e kuma in faamu wa wala Amidu So ye sanu lingot de ye ne tɛ sɔrɔ don bɛɛ ne tɛ kuma don bɛɛ mm. ne kɔni bɛ n ka dingɛ in de kɔnɔ mais ni porokotora musa i tɛ tila dɛ ayi lala e m'a ye ne m'a ne t'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna n ko ne ye mori min ye ne ye ɲuman kalan ne ye juguman kalan mais ne tɛ baga mɔgɔ ma kosɛbɛ ne kɔni tɛ baga mɔgɔ ma mhm. mais cɛ o cɛ bɛ ne dɔn n'i ko Amidu So mm. o bɛ jaabi tigɛ o b'a fɔ n terikɛ n bɛ min f'i ye a to yen professeur i b'a fɔ a to yen b'a fɔ ee n'i ka ka i tɛ s'a la dɛ e y'a faamu wa mais munna u b'a fɔ i tɛ s'a la mhm. parce que u b'a dɔn mm. ni ne sɔnna mm. min ma ne sɔnna ne b'o se fo a dan na mali bɛɛ bɛ ne dɔn ne tɛ hali sira fila tagama ne jɛɲɔgɔn ne jɛɲɔgɔn man ca ko professeur bɛ taa yɔrɔ bɛɛ non mm. ne ka mɔgɔ man ca mali bɛɛ b'o dɔn ne la fana ah, ah, ah. bon min y'o kɛ mm. parce que ne b'a dɔn mm. ne bɛ fɛn min dɔn ne ni ala cɛ ne ma ne b'a dɔn i man kan k'a kɛ mɔgɔ la ka sɔrɔ ka baga tigi ma quoi i ye kuma in faamu o de kama ne bɛ n attention ne tɛ baga mɔgɔ ma c'est le un ne tɛ n yɛrɛ bonya o ye fila ye sabanan diɲɛlatigɛ jɔn o jɔn n'i b'a dɔn n'i ni ne ye ɲɔgɔn ye i tɛ se k'a fɔ k'i ye ne ye dɔrɔn fo n'i ye ne dɔn ɲɛda fɛ ou bien kumakan fɛ mais i tɛ se k'a fɔ k'i ye Amidu So ye dɔrɔn i y'a dɔn n t'o mɔgɔ ye wala min y'o kɛ mm. parce que ne b'a dɔn ne ye ko dɔw kalan ko min bɛ ne kunkolo la ne b'olu ko ninnu dɔn kojugu e kuma in faamu wa wala musa mm. bi ala ye mɔgɔ minnu da k'a bɛ n'u don da la k'u ni fɛn minnu ɲɔ ɲini ala fɛ ala i sɔnna mɔgɔ minnu ta ma i sɔnna mɔgɔ minnu ta ma e sɔnna mɔgɔ minnu ta ma an n'olu yira ɲɔgɔn na ala e bɛ se ka sɔn mɔgɔ joli de ta ma e sɔnna mɔgɔ joli de ta ma ala e sɔnna mɔgɔ joli de ta ma an n'u yira ɲɔgɔn na o hakɛ dɔnna ka ban professeur e ye kuma in faamu Aha. wala anw ta ye laseli dɔrɔn de ye bon mɔgɔ min b'a lamɛn e yɛrɛ de b'a jateminɛ sisan ala ye ne don da la wa a ma n don da la de siga t'o la e yɛrɛ de b'o jateminɛ Voilà. sisan mais jaabi b'i yɛrɛ de bolo n'o t'anw tɛ o Ah, ah. an y'a fɔ ala ye Mm. ala sɔnna e min bɛ k'a lamɛn Aha. e nana o Ah. e ma na o Aha. min mago dilannen don Mm. o bɛ na i b'a sɔrɔ e min bɛ k'a lamɛn e ma na de i b'a sɔrɔ mɔgɔ min mago kan ka dilan o tɛ e ye de e ye kuma in faamu mais n'o ye e ye hmm. Musa n'o ye e de ye hmm. e min bɛ k'a lamɛn duwawu minnu jaabira k'a jaabira e de ma hmm. e min bɛ k'a lamɛn e bɛ na siga t'o kuma la e kuma in faamu wa mais n'i bɛ k'a lamɛn ko ne bɛ k'a lamɛn ne ma da a la de ne ma na non ala ma sɔn e ta in de ma min ka duwawu kan ka jaabi o tɛ e ye dɛ e ta ye lamɛnni dɔrɔn de ye e y'a faamu wa mais min ta kan ka jaabi Musa o bɛ na de ala sɔnna o ta ma o b'a mɛn o bɛ na. o ye tiɲɛ ye e kuma in faamuya siga t'a la. wala parce que ne y'o f'u ɲɛna cogo min na Unhun. n'i y'a mɛn Al- e ko adamadenw ma n dɛmɛ Mm. i ma ala ka dɛmɛ sɔrɔ de o ye tiɲɛ ye e n'i ma ala ka dɛmɛ sɔrɔ Ahan. i bɛ sɔn mɔgɔw ka dɛmɛ ma o ye tiɲɛ ye ɔ mais ala ka dɛmɛ kɔfɛ Mm. e dɛmɛ jumɛn de bɛ yen dɛmɛ foyi tɛ yen ɔ mais ala sɔnna ka min jaabi Ɔn. ala sɔnna o ma Ala sɔnn'o ma. ɔ ni e y'a lamɛn Mm. ni e ma na a tɛ i n'a fɔ e ka naali in tɛ de e min bɛ k'a lamɛn ala ma sɔn e ka dubabu jaabi de ma min ta ala sɔnn'o ma o de bɛ ka na o de bɛ na joona kɛ professeur tile kelen mori amidu so mm. za wagati min an b'a kɛ waa kɛmɛ aw bi mm. an bɛ mɔgɔ tan ta mm-hmm. mɔgɔ tan min an b'u ta mm-hmm. o mɔgɔ tan in fana mm. minnu an b'u ta an t'u ta kunfɛ ko tɛ mais an b'u ta i bɛ na i tɛ n'i kunfɛ i y'a faamu wa Awɔ. mɔgɔ si tɛ yen min b'a alama la n'an b'a fɔ ko sini n'a la mais sini n'a y'a sɔrɔ i y'i ka wari sara e bɛna a la Ɔhɔ. parce que bi- fɛn fɛn kan ka kɛ don min na a don programmenen don o don ye o don ta ye Kosɛbɛ. mais s- bi ta tɛ kɛ sini ye sini ta tɛ tɛ kɛ sinikɛnɛ ye Ayi. minnu bɛ k'a lamɛn sisan Aha. olu minnu bɛ k'a lamɛn sisan Kosɛbɛ. olu de b'a la olu de bɛ don a la mais a bɛ se k'a kɛ même n'i ye wari sara sini i bɛ t'i ka fura nɔfɛ Aha. o kɔni ye e ye bi ta de o don n'a kɛra e ye wari caman o i ka sɔrɔ ka na o mm. a kɛra e ye wari ta ka na o i b'o kɛ de o za wagati min an y'a baara mm. mɔgɔw ye mhm. fi samumin wa hamumin na wa zillin man yahamumin wala baridin wala karimin na mhm. an ye min baara ah. a ko n'an y'a baara ale bɛ naani naani fila mm. naani naani fila mhm. ale b'o ta o naani naani fila bɛ bɛn maa seegin ma fila fana n'i y'o fara eh, naani naani fila kan o fana ye tan ye e ye kuma in faamu musa ala sɔnna ah. ninnu mago dilali ma mm. minnu bɛ ka lamɛn sisan ah, ah. o mɔgɔw mm. amidu so ye za wagati dilan mm. ne ye za wagati min dilan n y'a f'u ye fana a saraka n'a fɛnw bɛɛ bɔra mais n'a dira cɛ o cɛ ma ou bien a dira muso o muso ma i jija i ka dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ kelen kelen kelen sigiyɔrɔma tan ɲini dɔrɔn i k'a saraka i k'a di bun adamaden dɔ ma n'a y'a minɛ ka ban o ye ala sɔnna i ka nafolo ko ma i y'a faamu wa dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ mm. dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ mm-hmm. i b'o tan ɲini mm-hmm. a banna n'i y'o tan ɲini dɔrɔn o tan in sarakati mɔgɔ dɔ ma i k'a d'a ma mm. n'a y'o minɛ ka ban musa ni ni ala ka se bɛ wari ko la mm. ou bien ni kuranɛ bɛ wari di mɔgɔ ma ou bien ni za wagati bɛ wari di mɔgɔ ma musa e n'o dɔn e ye kuma in faamu wala o mɔgɔ minnu n'i b'a fɛ ka wari de ci pour que i tɔgɔ ka sɛbɛn i k'a fɔ ne ye karisa ye ne bɛna sini u bɛ bi to in na sisan sisan ne bɛna wuli ka taga a hmm. kɛra e nana i ka fɛn nɔfɛ eh, sini o hmm. i ka wari in kɔni bɛ sara bi n'i ka wari sarala bi de hmm. o kɔrɔ b'a jira ala ye mɔgɔ minnu da k'u ka duwawu jaabilen don e farala olu kan professeur e kuma in faamuya kosɛbɛ mais Musa kabako dɔ b'a ko la dɛ kabako min b'a ko la o kabako in fana n bɛna o fana f'i ye mais n'an jiginna mɔgɔw b'a kɔrɔbɔ n'ala sɔnna e kuma in faamuya voilà Musa Ni y'a dɔnkan de ye bi Amiru So tile kelen mori mali jamana kan n' ala sɔnna inshallah ka da kanubaa bɛɛ lajɛlen tulo kan ni ye tile kelen mori don kan ye ka yira kanubaaw la fana k'a fɔ maa min fana bɛ nɔ ko ala y' e dan dondala kama bi i ka za waati sɛbɛnden bɛ bil'i ɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ professeur Amiru So tile kelen mori ka za waati sɛbɛnden bɛ di da min na parce que ala ye diɲɛ donko dɔ da mɔgɔ dɔw bɛ ala y' olu da a b'u ka numéro minɛ olu ka kala tɛ faga bilen an kan b'o mɔgɔw de oui e kuma in faamu ala ye mɔgɔ dɔw de da tile in kɔnɔ mm. n'a y'a sɔrɔ mm-hmm. ala kɛlen don mm. k'e fara mɔgɔ kunnandiw kan mm-hmm. bɛɛ b'a dɔn u ɲininka kɛ n'a y'a sɔrɔ n'u bɛ se k'o sɔsɔ mm. o de kama an ye nin ta kɛrɛnkɛrɛnnen la mais an kan tɛ mɔgɔw ma ko mɔgɔ minnu bɛna moriya kɛ an kan t'olu ma dɛ an ko mɔgɔ minnu ka duwawu jaabilen don an kan b'olu de ma musa f'i k'a faamuya dɛ e kuma in faamu nin tɛ i n'a fɔ k'a bɛ ka kɛ koyi nin y'a kɛra ala sɔnna a ma mm. bon ala sɔnnen mɔgɔ minnu ta ma an bɛ k'olu de ɲini a tɛ i n'a fɔ olu bɛna a kɛ ko an bɛ taa ala deli kɛ koyi mm. an bɛ ka mɔgɔw de ɲini minnu ka duwawu jaabilen don professeur e kuma in faamu musa an tɛ ka mɔgɔ ɲini ka moriya k'i ye dɛ k'o tɛ ka ɲini dɛ mm. an tɛ k'u ɲini ko an bɛ ka moriya k'u ye dɛ non an bɛ k'u ɲini jɔnw jɔn ni jɔn de ka duwawu jaabira parce que ala y'i kali n y'a f'i ye cogo min nin bi mhm. tile kɔnɔ mɔgɔ tan b'a kɔnɔ minnu kɔni ka duwawu jaabilen don n'olu ka kala bɛ minɛ n'a tɛ faga bilen mɔgɔ tan oui o b'a kɔnɔ mhm.
sini o b'a kɔnɔ sinikɛnɛ o b'a kɔnɔ fo ka taa se banni ma o la an bɛ moriya de kɛ mɔgɔw ye mais an tɛ ka mɔgɔw ɲini minnu ka duwawu jaabilen don an tɛ k'olu ɲini dɛ a faamuna i ye kuma in faamu o ye an bɛ ka moriya de k'aw ye n'i nana n'an ye moriya k'i ye mm. n'o ɲana o don kɛ n'o ma ɲɛ dun o fana don o fana don ou bien professeur voilà mais nin na nin ye an ye fɛn dɔ de ɲini ala fɛ yen ala sɔnna mhm. bon a wagati sera mm. an bɛ k'a kɛ mais an bɛ k'a kɛ an tɛ k'a kɛ k'an bɛ ka mɔgɔw ɲini ka moriya kɛ i k'u ye mm, non mm, an bɛ ka mɔgɔ dɔw de ɲini jɔn ni jɔn ka duwawu jaabilen don o de kama ne ko ni e y'a mɛn ni e ma na mhm. i kan'a fɔ ko non ko ne ma ta de a bil'i kun na ko ala ma sɔn e ta de ma minnu bɛ ka ɲini e t'o ye de e t'o ye sinon minnu sera voilà olu de ko fɔlɔ voilà olu de ko parce que ni e min b'a la ni e b'a la dɔrɔn a bɛ dɔn k'e b'a la minnu ka kala minɛnen tɛ mm. mais minnu ka kala minɛnen don n'olu ye n wele dɔrɔn ne b'a dɔn ko contact digilen don minnu ta kan n'i y'a don yen professeur e kuma in faamu wa voilà musa an kan b'o mɔgɔw de e an tɛ ka moriya kɛ dɛ ayi an bɛ ka ɲinini de kɛ ɲinini de b'a la ka kɛ duwawu jaabi kɛra mɔgɔ minnu ye jɔn don ala y'o dogo amidu so la mais ala ye se min kɛ n fana ye n k'a ɲini o de ye nin sira ye dɛ ne bɛ k'a ɲini fana ni min sera ye oui mɔgɔ minnu kofɔra parce que a ɲinina mm. ala fɛ yen a sɔrɔla ala fɛ yen mhm. k'a bɛ sɔrɔ bi a bɛ sɔrɔ sini a bɛ mm. sɔrɔ sinikɛnɛ mm. mais don si ta tɛ don ta ta Don si ta tɛ don si ta ta ayi bi ta o tɛ sini ta ta sini ta tɛ sinikɛnɛ ta ta voilà ni don min kan ka kɛ don min na o de kan ka kɛ o don na o tɛ wuli mais n'i y'o dɔn fana jɛ da la ko k'a fɔ ala ma sɔn e ta ma dɛ est-ce que e y'a faamu wa mɔgɔ min bɛ ka ɲini k'o tɛ yen oui ne ye kuma min fɛ parce que dɔnni ye fila ye n bɛna nin kɛ maa ye o bɛ yen mm. mais karisa yɛrɛ ka duwawu jaabi yɛrɛ fana bɛ ne bolo ne b'a ɲini mm. k'a ka nin d'a ma parce que a ka duwawu jaabilen don o fana bɛ yen mais n'i ma yɔrɔ dɔ kɛ i t'o fana dɔn est-ce que morikɛ i ye kuma in faamu sa tile kelen wari ayiwa tabarikala kuma faamuna ala ye maa minnu ka kalan minɛ olu de bɛ taa olu minnu ka duwawu yɛrɛ jaabilen don olu bɛ taa professeur ko bi ale ye dugawu kɛ ala ye ka dugawu ɲini ala fɛ dugawu minnu jaabira ala fana y'a jira la k'a fɔ maa minnu fana ka kalan mɛnɛna ale ka kan k'olu tigiw ɲini ka dɛmɛ k'olu tigi ye ale fana ka dɛmɛ ye min ye ka ɲinini fana kɛ k'i sigi k'a fɔ diɲɛmaa ye n'a sɔrɔ ala ye maa min ka kalan minɛ n'a sɔrɔ maa min ka dugawu jaabilen don o tigi bɛ s'ale ma awɔ dugawu jaabi min b'a bolo a b'a ta k'a d'i ma wa ala sɔnnen don wa a kɛlen don fana moriya tɛ ka k'i ye dɛ min ɲinina ala fɛ ni ala sɔnna a ma k'a jaabi o de bɛna d'i ma ala ka dugawu jaabi don ala sɔnna amidu so kumakan laban o la musa kumakan laban an bɛ maliyɛnw fo kosɛbɛ i y'a faamu mhm.
ani ɲɔgɔn bilasira b'a kɔnɔ an bɛ ka maliyɛnw bilasira mhm. donc bilasira tɛ an ka an yɛrɛ bila waragolo waragolo kɛ mhm. an yɛrɛ ka ka mɔgɔw lasiran ɲɛ non an bɛ adamadenw ye i y'a faamuya an bɛ foli di maliyɛn bɛɛ ma fɛn fɛn de ko ashadu an la ilaha illallah k'an kanubagaw fo bamakɔ kɔ n'a ɲɛ a bɛɛ i y'a faamuya inshallah wagati min dira wagati kuruna kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn salamu